lero angamatiuze lero pa radio kuti voterani kokoliko voterani tambala wakuda lero kodi ndani amafuna kuti abwerere mbuyo ndani ife lero tikupita kutsogolo osati kubwerera mbuyo lero shuga 6000 akusowa dpp shuga 600 amapezeka achakwera agulisa shuga 6000 akusowa nduna ya malonda vitumbiko mumba akuchita blame amabizinesi kodi nthawi yonseyi kunalibe amabizinesi ma president 5 sanasowetse shuga mdziko muno today we have poor leadership yochokera kuchipiku and bad governance yochokera kukasiya ngakhale imf yapeza kuti chakwera ndi chidebe cha mtsogoleri mabiliyoni aboma akubisa kunja akupanga print ma 2000 ku reserve bank ndikumagawira zitsiru chifukwa munthu wanzeru sangalandire 2000 nkumakagula shuga 6000 akutenga zitsiru zimenezi kukazisiya pa dzuwa akuti kudikira president at the end akuwapasa 2000 2000 yo sikukwana ti mu nthawi yapita timagula malofu awiri a bread ndi shuga apaketi awiri lero 2000 mu nthawi ya chakwera tikugula switi wa mtengo ndikunena pano kwacha ikungogwa katundu kumakwera mtengo makampani akutseka anthu akuchotsedwa ntchito ndiye wina olalikira m'mabasi mamegafamu achokoachoko akuti mavuto onsewa anayamba dpp komatu munthawi yapita sitinaone mashopu akusowa shuga chipani cha mcp chachulutsa blame game mbuyomu covid-19 nkhondo ya ukraine dpp amwenye cyclone freddy akuluakulu kodi anamondwe tinayamba kuwaona nthawi ya chakwera 2016 kunali chilala 2019 cyclone idai 2015 madzi anasefukira amalamulira ndi chakwera mavuto onse anachitika 2014 to 2020 sitinamve mutharika akukweza katundu koma zaka 5 zachakwera blame game blame game akuimba nyimbo imodzi ndi kukonza zinthu nde inuyo amalawi timafuna mutiuze chimene chakwera wakonza mu zaka 5 akuti kuphulitsa mafinya kuongola mafupa kodi mafupa amene akuongola amake Ku Chikangawa anapha anthu kutchwatchwa mafupa. Mafupa amene akuongola ndi ati? 2023 anagwesa kwacha 44% ndikumatiuza kuti akuyendera system ya Solomon. Anamutuma useless finance minister akuti Chithyola ndikumanena kuti amalawi mupirire tikagwesa kwacha ndi 44% dziko liyenda bwino chifukwa tikuyendera nzeru za Solomon. Solomon wamake chilichonse chakwera pa msika shuga kusowa kwacha kuchepa mphamvu ndi akubwera kumatiuza kuti system ya solomon solomon akudamu president ameneyu m'malo mokonza dziko angokhalira kuyenda ino akutenga anthu ku Dowa kuwapititsa ku Blantyre akuti big walk kodi amalawi amadya big walk monse anayambira kuyenda palibe chikusintha dzana amachita big walk ku Mangochi ife poona tati yayi katundu atsika mtengo kupita ku shopu palibe chosintha soya pieces 1300 ufresh amene timagula 70 kwacha mnthawi yapita pano tikugula 900 pamene amalawi akulira president anali ku mangochi kupanga big walk katundu sakutsika zimenezi ndizomvetsa chisoni profesa Mutharika anayendetsa dziko zaka 5 popanda big walk koma zinthu zinali zotchipa tikamati utsogoleri ndi nzeru osati munthu umagulitsa mu Chipiku umaperekera matope ndi ma wilibala lero ndi zimenezi chilichonse chikavuta m'dziko muno chimwendo banda akututa anthu m'malole ndi kumamunamiza chakwera bwana titenge anthu ku Dowa apite ku Mzuzu akachite big walk tinyamule anthu ku Kasiya apite ku blantyre akachite big walk kodi amalawi amadya big walk tikanakondwa ma big walk amenewa muchite m'midzi chifukwa pena zikudabwitsa chomwe mukupitira ku mangochi kukachita big walk ndi chani kwa kabudula anthu akusowa fetereza tapitani mukachite big walk kwa mavwere anthu akulephera kumwa tiyi chifukwa shuga wadula ku Dowa anthu akugona ndi njala fodya mukugula molira ndiye mukutenga anyamata a chipani kumapanga big walk m'misewu for what shuga ndi chinthu chofunikira kwambiri timapangira zinthu ngati zitumbuwa kachaso mandasi and the list goes on pamene chakwera wakweza shuga ndi 6000 zikutanthauza kuti velemoti ya kachaso ifika 8000 monse tinayambira kupempha iwe lazaro find a solution zaka 5 walephera kupeza masolution nde lero akupita ku mangochi ndikumauza anthu tikudziwa mavuto amene mukumana nawo tipeza solution upeza liti watsala ndi miyezi itatu walephera zaka 5 nde lero ukaname kuti upeza solution miyezi itatu and moreover udindo wako chakwera watha pa 24 may 2025 panopa uli mu injury time panopa ukulamulira chifukwa cha majaji mwina tikuuze choncho majaji ku high court ndi amene anakuonjezera iweyo kunena kuti ulamulire miyezi itatu yowonjezera si amalawi ayi mandate ya amalawi inatha pa 24 meyi ndiye kunamiza anthu kuti upeza solution akuluakulu munthu uyu ali mu injury time solution akaipezera kuti walephera zaka 5 kuyendesa dziko zinthu kumadula every day kwacha kumagwa every day anthu mwacha chiteze ndiye pano walamulira zaka 5 zatha tikunena pano ali mu injury time imene anampasa majaji ndiye akuti ayi ndikoza zinthu where anapita ku saudi arabia kukatenga mabiliyoni omangira nsewu wa makanjira akuti akudziwa mavuto a anthu akumangochi munthu wadya ndalama za nsewu angadziwe mavuto Profesa Mutharika anamanga nsewu wokongola ku Mangochi kuchoka pa turn-off ndikukafika ku Mangochi ku boma kuli nsewu wokongola kwambiri. Chakwera analonjeza mafumu kunamiza mafumu anthu ndikumangirani nsewu wa Makanjira. Anatenga 24 billion ku Saudi Arabia. Mafumu amaona MP wa kumeneko chitsiru cha MP chinapita nawo. Lero MCP kudya mabiliyoni ansewu mp ameneyu anamutseka pakamwa ndi udeputy minister so timafuna timuze chakwera anthu akumangochi akufuna solution miyezi yasalayi miyezi itatu osatizauza kuti ayi timanga sewu wa makanjira ndikawina iwe walephera kumanga sewu wa makanjira zaka zonsezi unapita ku saudi arabia kukatenga 24 billion waitafuna amalawi tikufuna solution panopa osati ayi ndikadzalowa mboma ndidzapanga chakuti mesa uli mboma 2020 anthu a ku central region unalonjeza fertilizer 4000 nkanthu unawapatsa kuyambira kalekale ku central region sikawirikawiri kukhala njala lero njala yalowa paliponse upite kudowa ku ntchisi mchinji nkhotakota anthu akulira ndi njala chakwera akapita kumeneko chimwendo banda akunena kuti njala imeneyi yabwera chifukwa cha cyclone musanamizire cyclone chifukwa nkhani ndi kudula kwa fetereza inu munthu wakumudzi mmene akugulira fodya fodya kumagula molira munthu wakumudzi angakwanise kugula fetereza 140000 pa chichewa pali mawu ali dere nkulinga utayenda naye tikudziwa kuti maboma mbuyomu anali ndi mavuto but chakwera is worse zigawo zonse za dziko lino anthu akulira so chisankho cha ulendo uno pa 16 september ndikuchotsa chakwera akuluakulu history is the best teacher ndiye kuti Thumba la feteleza 50 kg lija nkuligulitsa kwa aliyense pa mtengo wa 4000 mkanthu kodi pamene pasi pali bwino kodi mukundimva ine kumtengo uko eya namumva wina akuti "Eh, koma pamepo koma mepo pamamepo ati